ee ndị be anyị bụ ndị igbo ekene m unu ọ ka bụ mụnwa bụ ijiji na-esolo mma nke izizi mụ na eze inu nọ ee adịghị atụ asị ebe a na-eme ngarụ and ihe eji n'aka ejirọ ugogbe enene ya and ndị be anyị ka mata na ala ekpuchi afọ ime aka ndị n'ọha anala achọ afọ ime mana ọ ya ka ya mma n'ọnụ ka ọ lapịrị ka na eto eto ee eze inu 001 achọrọ m ka ị were inu na akpaalaokwu gwa ndị igbo dọọ ndị igbo aka na ntị mekwuo ka ụmụazị na-eto eto ghọta na atị na ọ cha gbute ọ chara gbute abụrọ ya bụ ndụ ị ma na disemba elugo now and ụfọdụ na-afụ ogo oge dị otu a mgbe eji akpọ result mgbe ịgba ụfọdụ ha oyi ọ ga-emezi ụfọdụ gbara nkịtị since jenụwarị wee ruo kịta ha achọzie ka ha ga mee ihe ọbụla ha ga-eme iji gwa ndị friend ha ma ọ bụ ndị parent ha na ha emeekigo ya hmm. ụfọdụ na-aga gbuo nne ha gbuo mmadụ mee commit a lot of atrocities ụmụazị ofe mkpụrụ amụ ihe iji mee gịnị ka ha belong ka ya gba krismas eze inu 001 biko werezi ohere a dọọrọ m ụmụazị aka na ntị wele inu ma kpụoro m aka n'ime ime maka na a sị nọọ Enjụwara ibe afa ọba ọbụọ mgbọrọgwụ ka mgbọrọgwụ n'ajọ ọhịa. Ọ ihe ọhụụ. Gbodiwe. Ọ na-awụ nze kwuchaa okwu dụọ mkpa n'ala nke ọdụ n'ala na-egosipụta na anyị ka nọkwa ebe anyị nọ. Ndị be anyị a na-akwado aka eri enwe si eri enwe were isi enwe kwụwa aka. Mmanụ ntị gwara avụ ntị sị ya kwanyekwara onwe gị ugwu na ọkwa enwewo mmanụ ntị na naanị mfụta afụta na-egosi nkwanye ugwu avụ ntị sị ya zukwanụ ike. naanị oyi ya ya asọ na isi ya ya esi eme onye ọ na onyere ya ohere mere mmanụ ntị ji agwa avụ ntị sị ya achọkwara na ị chọrọ m na ị ya-ahụ m avụ ntị sị ya na onwe onye bụrụ ya anaghị agba n'aka ma asọ si acha avụ ntị ti onye ọ na-abụrụ avụ ntị ọgba n'aka ma asọ aka gwara nwaanyị afọ ime sị ya na ịza m nso egbuo nga ọhụ ị nọ na ọkwa ka a na-evuru mbombo ọhụ na ibe ọ na-enwewa ata na-eme na anyị na-egburu ọfọ na ata ọ na ịbụrụ kpọfụla na fụta na ọchị zukwa ene nchịkọsịgụ na egwuregwu baa na itinye aka enu na aka ya adụghị ya maka na aka ya anaghị achịnye enu na ọ na ana ka aka ya na adụmere ya ji egburu ọfọ na ana ibe nwata ebe taa na-akwawa ọtụ nne ya ama ka ọkọchị akpara ọtụ ya ekute mmiri ejiwa amụ ahụ agadi nwaanyị sị na ejighị oke utu eyi ya egwu na ọ ya bụrụ ya nka o tọrọ ahụ mara mma ọwụwa ọja ọwọzi onye nchi ya ọnụ mmiri nile dị ka mbe na-alọla ọgọdọ nsọ ya awụ awụ sọ ya ebe ebe ana m echere onye isi ukwu ụmụ na-akpali ya okpu emee ndị na-egbu amụ na onwe ha ọkpụ ọdụkwa ha amụ na mma ọkpọdụ isi n'ala ụkpaka anyasị atọkakwanụ ọwọzi onye ya akpanụ ngwe nọkarịa n'uji ọwụla ahụ etekata obe ọtọ biribiri enye eme di na ube agụkọ enyi nwa na eri ya ube alụsị kama amaghị ibe ọtọ na ọgọdọ ama m onye tọrọ ibe ọte nkwụ ịcha m ịcha anakwa ha amụ ebe ọ tụrụ ụmụ ya eje m ejelubeghị ije kawa odide oje ebi na-azọ kpatakpa kpatakpa ọ sị ugwu a na m azọlikọ gosi ukwu na adụghị aha awa ekwe ha ọkpazi ike ejeta ma aflọ ọ gwụrụ ọkpa ike abụcha anụ ọkụkọ azụọ kedu ebe o si eri nri enye m aha ka enyi wee oke ka mbe ọ bụrụ ya adụghị ọkọ mma n'onu ọ bụrụ ụkpa anya na-aka mma n'anya atụrụ atụ sị na ya nọ na anya onye mbufe ebufe ọgba ọrụ nshịkọ sị na ya na-abụkwa nnọọ na ya anaghị ekwu okwu oke njesa ekwe ha agwọ me nwanne ọkụkọ a nwere na akpa anaghị ekpu ọ gbara ike gbajere mgba ka ọ gbakọta ukwu agbaka ibe a na-ahụchata n'eze anaghị eju awọ azara n'ụlọ ka aza ha mbara ofu ụkwụ anaghị echi ama ọ na-akụrụ obi dibia ọma ịdọ nwoke nwaanyị na-akụrụ ekwe ikiri ụkwụ ka o ji aba be ndị mmụọ akpafu ọkụkọ na ike mkpụkpọ afụọ ya n'ọnụ aka enweghị ọkụ na-eje ngana ngana ọ fụrụ igurube kpọọ ụmụnne erigbara akụ amatọ mkpọtọ merụrụ a na-echedo ihu n'elu aka mmiri mmiri ka e ji eri ụtara ede ekpocha ya na ngana o bido ikpe ụgbọ mana aka ọgaranya ejighị ọnwụ ya ufere na-akpara agadi nkụ ejighị egwu ahụ eriji ụgarị ndụ na ọtụrụ kpọbọsị na bọsị ya akwa nna ya anyị eji ọnụ tụọ isi na elube nna ya sụọ ụzọ o lu ụbọsị ya akwa nna ya ototo ya n'ọnụ nsị ya nwoke ma ha ọsị na m agụ ka o si wee dụ ọ kakwala nwoke mma na ọ na-ala n'ụlọ na-ehi mmiri karịa ịnụta ajọ nwaanyị udu mmiri pịa onwe ka akwa ọkọchị lahụkwa ka isi alahụ alụsị gbalụ gbalụ na-elu ha akpa ntị ebe ahụ nsogbu pụta na ezi adụ nwa m ebe onye na-anya na-azụ kparakpata ahụ ịkpa ọnsị ita achịrị akpa achịrị akpa agụdị ya nwa akụ ọnụ anaghị ata a kụbe ọnụ kwuo na nkịtị ofeke gbara mmọnwụ egbe ibe na-eme dịbụ ibe na-esi n'ọdịda anyanwụ ọchọ ibe na-enwe anya isi e zie nwata ozi be ikwu na olu ọbụ ọgbụ ọsị na mmadụ anọ n'ụlọ a na-etolukọ n'ụtara okoro etolu ọnwụ na-azọ ndụ oke elubeghị onye ibe ada adụ m ọdụ adụrụ anya mmiri wee ibe ibiche onwe ka ihe sibekarị akwa enyi nwaanyị ọdụ ka ọgụ gburu ya onye bu ụzọ bu alụsị ekwere nkwa egbeke nke na-ekekọrọ mgbe ume dị ya ugiri sị na ya agba na etịtara na ya chikwara nwa enwe ada egbe iche onye mụta ọ tụọ egbe ụkwara ibe na-akpọ ụzọ mana ọ kpọta obodo ajụrụ oyi elu elu sị na ebe amakọrọ ibe mere ha ji aga na ịbọlị bọkụ na ịbọlị bọkụ na ọba ka a na-etu ọdị nke nke eme ihe na mgbe ọ na-ebụrụba na-agbakọ ụkwụ nke ogene ogene ogenege ma ọ wụ onye zọrị na ọ ya mana ọzọpụta ya nwa nwa elu elu ma ọ wụ mgbada zọrị na ọ ya mana ọzọpụta ya nwa nwa elu elu nwee mgbe ome ndụba ya ekelekwa m ụnụ

biko anyị na-ayọ ayọ disemba a anyị ma na o rugo ọ bụrụ na ọ garị ka ị fụrụ i rie garị ọ bụrụ na ọ rice i bururu quarter quarter ọ bụrụ na o luru half bag bute half bag ọ bụrụ na ọ ji bụrụ na ede bụrụ na ọ beans na awa na-ekwu ibe olili ọkebe anyị na-arụjere aka mm. ka a makwa ị ga-eriju afọ dachie ụzọ ọ kakwa mma na m erighị ọ kakwa mma i righị nwanne m maka amakwa m na oge ugbu a bụ oge mmadụ eme ihe omekome achọ ihe achọ ha biko anyị na-ayọ ayọ esi 001 ị na-ekwu okwu ọ dịkwa very good ma mmemme niile ị na-eme o ị na-agbapụ ụlọ ị na-eme nkwụ nwaanyị na-agba akwụkwọ ị kpọ ha a na-akpa ndị mmadụ ọchị ọta nke m baara gị uru ụnụ ma na obodo anyị siri ike o nwe onye amụ na-atọzi na Naịjirịa maka gịnị agụụ onye ihe isi ike bịa mezi o nwe onye ahụ ọchị na-atọ so mbọ ị ga-agbara gị ị na-eme mmemme ị kpọta ọrị ka mmadụ ezi 001 ọ bịa mee ndị mmadụ agụụ agụwa ha akwụkwọ ya bisi anya nwe ha eri maka onye onye oke obi ga-ata gị na efunye asụ ndị asọ ụba nri futu utu nke ọ bụ ụba nri kpara agụ utu nke n'ime gụrụ sọ ndị be anyị ekele m unu daalụ ndidi wụ ọgwụ ụwa